igbo na ndị ọma mụrụ nze na ọzọ ada igbo ekene ụnụ ngwa gbaa kpọmkwem ebe a ka tinye ka nzi maka ife na ejelu m olu igbo asị na ọkwanụ tata mebere ụnyaa ụnyaa na taa mebere echi onye igbo ọ bụrụ na ị tụfuo taa na ụnyaa gị kedu ka echi gị ga-esi adị onye igbo mara amara na ọ bụghị omenala na ọdịnala niile nke igbo bụ ajọ ife nke onye na-efu nke onye folifo anyị na-atụfunu ka anyị mara nke anyị na-etufu maka na ụkpana okpoko buru ntị chiri ya onye igbo gị bụ onye igbo igbo anaghị amasị i neziela anya ka ị fụ nyiri dị n'etiti ọjị igbo na oriri nsọ ụka ka esi agọzi ọjị igbo na ka esi agọzi oriri nsọ ụka ka esi ekeri wee na-ekesa ọjị igbo nakwazi ka esi eme ya n'oriri nsọ ụka ugwu na nsọpụrụ dị oke ebube a na-akwanyere ọjị igbo nakwazi otu esi akwanyere oriri nsọ ụka ụkpana okpoko buru ntị chiri ya onye igbo gị bụ onye igbo igbo anaghị amasị wee jụọ sị kedu onye gwara gị na ịchị ọfọ igbo ịchị ọfọ nna nna anyị ha bụ ajọ ife ụbọchị bụrụ gboo igbo asịkwa n'ilu na-asị na-egwu anị ọfọ na ogu enwelu mkpochi maka na aka ga-achịrịrị ọfọ ga-adịrịrị ọcha maka na ebe ọfọ na-anọ na-abụ ebe ezi omume dị anyị na-atụfu ka a mara ndị anyị na-atụfu onye igbo gị bụ onye igbo igbo anaghị amasị ngwa gee ntị kedu onye gwara gị na iji ọfọ nna nna anyị ha wee kpọkuo chi okike abịama ma ọ bụ kpọkuo mmụọ nna nna anyị ha bụ ajọ ihe ụkpana okpoko buru ntị chiri ya nkụ dị na mba na-eghelu mba nni onye igbo gị bụ onye igbo igbo anaghị amasị dọrọ aka na ntị gị gee ntị ugbu a ngwa gee ntị ị fụrụ ịgọ ọjị ị fụrụ ịgọ ọfọ ma ikpekwulu alụsị nwa abụrọ ajọ ife ee eh? nke onye na-efu nke onye folifo ụkpana okpoko buru ntị chiri ya ife ndị a abụrọ ajọ ife ee eh, anyị ma na a bịa n'ụfọdụ omenala ọ bụ sọsọ na omenala igbo omenala ụwa gburugburu ebe ụwa sọtụrụ ọ nwere ụfọdụ omenala bụ ajọ ife anyị na-atụfu nke anyị na-etufu ndị ọjọọ ma na-ewebata ndị na-emere anyị ife maka na nkụ dị na mba na-eghelu mba nni onye igbo gị bụ onye igbo igbo anaghị amasị ọ bụrọ na onye ọbụla pụtara na-atụ nzu maọbụ akwa ọcha maọbụ akwa mmemme bụ onye na-egbu mmadụ maka na mgbe oyibo abịabeghị anyị nwere dibịa dibịa na-agwọ ọya ọya dị iche iche isi ọwụwa afọ ọtịta wee dịrị gaba gịnị ka a na-akpọ ha ncha niine dibịa a bịazie kịta ị kpọzie ndị na-eje na be dibịa dịka ị na-eme ajọ ife ee anyị ma na ụfọdụ na-eji egbu ngwa gee ntị ọ bụrụ na ị nọ tata wee na-eme ajọ ihe ee bido tata wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ maka gịnị mere na aja anị ọfọ na ogu ga-ajụ gị ajụjụ o meghị n'izu o mee n'ọnwa maka na ụkpana okpoko buru ntị chiri ya ị ga-asị na ada igbo zuru oke gwara gị okwu hmm? ngwanụ ee were ile gị gụọ eze gị ọnụ n'ofu mkpụrụ okwu ezugolu nwa maala ihe ịma ihe ka emesịa